mhm. nna e, reason m ji ekwu na ebere m akwa na-agụrụ m ndị Igbo mana ndị Igbo in fact akwa akwa na-agụ m ka e ka ihe esi ndị Igbo ebe ọ bụla ị nọ ebe ọ bụla ụnụ nọ nna ọ na-eme Okay, after that 2016, m kwu na m ma ana m sị okay chere m mesie my masters ka m nọ wee nawa nna n'elu the masters ka m nọ ya eme ebe 2020 because achọbu m ime ebe 2018 or something like that m sị nna ee ka m napụgodo ego a nwa kwado prepare masters m chọ ime You know, ọ ya mere na m anọ nweziri that, that gap nụwa between 2016 to 2020. O ruzi na 2020 ebe um, ka m nakwa na 2020 corona bido nna anaghị ya corona amazị m nke bu ụzọ bido ama ọ corona ka ọ unknown gunmen amazị m nke bu ụzọ bido nna mana ọ dị m ka corona bu ụzọ bido mhm, ọ dị m ka corona bu ụzọ bido a na-eme na a na no ọ dị ka ọ na 2019 ka 18 daa ihe ya nche na na na-eme ọnụ nna amazị m mana ofu n'ime bu ụzọ wee bido ihe etu nsogbu na ya ihe abụrọ script adị m agụ ya agụ ma ọ bụ ebe e dere ya ebe m na-ene anya ma ihe na ife ife na-eme ka m na ya kọ ihe live live video live ife m na-emere ụnụ ihe live nna anyị ada achọ ya mma ị ghọtago anyị na-ekwu ya etu o si dị you know anyị abịarọ ya ịchọ mma Adamma taa wa ihe so um, um, so I don't know corona bu ụzọ bido or the unknown gunmen a na-asị ka corona kwụsị ị kpọkwa again na be anyị a sị na unknown gunmen na na-efe enyi ede gị anatakwana sị na wa mkpọ e, a nọrọkwa na unknown gunmen ebe nsikwa na-agbakwa gboo gboo mgbe ọbụla ị kpọrọ be anyị a sịghị na ọ unknown gunmen a sị na ọ kidnappers and sọsọ ihe niile a akọkwa ihe niile a abụkwa na ọ na-eme na the whole Nigeria ebe ihe niile a na-emekwa bụ na ebe na east ị kpọọ onye ọbụla na-anọzi na east ọ sị gị na onye Igbo ka ọ gwuo na ya nwa onwe ya na ada ana the east mhm. ya na onwe ya ada ana the east i wee na-echezi gị nwa nọzi obodo oyibo ọ gị nwa ya-anatazi enwere m some friends ihe na-anakwa be anyị you know m ma-ananwu Nigeria mana nna ebe m ma-anọdebe wụ na m ma-anọ either na m nọ eh, ka ya na-akpọ ya outside the East or na m jebe um, um, uh, another state na-abụrọ Eastern state na-anọghị na Eastern part of Nigeria ọ the only thing ya-emenwu na nna na mụwa nna achọghị m ịnọ na other place na-abụrọ the Eastern part ebe m si kezi isi na nna natazi kedu isi na nna natazi m wee na-ajụ ndị Igbo na-eme ihe a bikonu bikonu ike adịrọ m ike adịrọ m mmadụ tọ atọ o mmadụ tọ atọ ka m na-arụ mee ka m nke ụnụ mmadụ mmadụ tọ atọ because ndị Igbo nọgharịa nna biko nọgharịa ụnụ nwa na-ekwu okwu na na-ekwu na-ekwu na-ekwu na-ekwu ebe ị nọ ị na-ana be anyị ị na-ana eh, eastern part of Nigeria ekwu na ị na eh, ndị na Nigeria eh, pụta mana ndị a na-eme ma kidnapping na ma ndị a na-eme nke ọ bụ na unknown gunmen ụmụ nna bikonu ụnụ ọ bụrụ na ụnụ bụ ndị Igbo kwụsịnụ ụnụ ife a biko nnata na-agụ m nnata na-agụ m ụnụ atụgokwa mmadụ nga ihe m just na-ekwu maka ama m na a ya-enwe a few of us nọkwa ama m na e enwe mụ amara onye efo ọnwụ nne nọ na onye na-anọrọ mana m na-amị ịnata na-agụ m achọghị m ịnata eh, nọdị na na obodo ndị ọzọ because ndị na-anọ nọ anọ na be anyị eh, nke nke na-ana nke na-ana Eastern part ọ dị na ofe efe ọ sị na ọsọ gaghị mba nke a nke a Hey, nna m aghọtara ihe na-emenụ Hmm? mụwa ghọtara ihe na-eme ụnụ si nọọ nọọ ndị niile na kọọsụ eme na ada agada ụzọ aga oke nke na-emezikwanụ na n'ime igbo ndị be anyị ma kidnapping ma nke a gbaa agbara ụwa egbu egburo ị na-anụkwa ụdị ife anụ a na nke ndị ọzọ ebe ị nọ ị na-eme na igbo onye igbo na-eme side ya nọkwa ihe na iji nọdịbie ọ na-eme ịzụ jizi emezi ebe nna gị m na-anawa ahụ na biko na igbo ndị igbo niile nọgharịa nụ biko nụ ndị a ji ego biko nụ ya chọrọ ka m si rie nri ya nna iketa ọba m na-arụ na-atọ ngwogwo afọ m na eji na-ata ndị a ji ego ahụfụ na afọ ka a na-atọ ụnụ ihe owo n'ụnụ ya ebe uche m ha ka m na-ekwu ebe a maka akwụkwọ maka ndị a nọ n'elu maka ịnọdụ ebe a nụọ sị na ndị nọ ebe a na-apụwala ịnọdụ ebe sị na ndị nọ ebe a na-apụwala nọdụsịkwa na ebe a ndị nọ ebe a ka ihe ha ya ajụọ ha ndị a nọ n'elu how far ọ sị hapụ ndị a so for us anyị nọ ihe ndị a nọsikwa ebe a na hapụ ndị a so ihe m ji kwuo na a na-ata ndị ji ego ahụhụ aka ga-esi eri nri otu a e were makpụ ya crayon e were ife e ji ese ihe tụọ ya crayon seere ya n'efere seere ya n'efere sesiere ya n'efere e bupụtara ị sị na ọ 5000 dollars ma ọ kpọrọ ya afọ ego m ife waya na-alachakwana better m o ike wolu spoon otu a o jichara ya ụra hmm. nna na ya i mesịa kwụọ ụgwọ nwere ịma na ibi dị money o o nwekwa onye fụ gị na ị chọ ka a fụ gị na ego anyị kwụ wee rie that crayon ahụ asa abụọ gị zụgoro ofu street gị nri one that's the whole street o nwere ike nye ha nri ebe amarazi ya big big men na-eme nwụzi ụlọ ihe a maka ndị na-esi eri nonsense tasịa ego for nothing na ngoro dị nne ya na iketa hmm? dị nne ọba m na-arụ nna ya so biko because ị na-asị onye na-eme kidnapping na onye na-eme nke a ọ bụrụ na ọ nwe alternative ọ ya na-eme ihe ọ na-eme we are all there you know anyị ncha na ụdị ihe a na-emekwa na onye ori onye ori onye ori onye ọbụla bụ onye ori ọ bụla holam holam holam holam holam ị na-eti holam ngwa na-eme holam ị wụkwa onye ori ọ bụla onye na-awụrụ onye ori ka m gwa gị ka onye ka ori si a-work you know ka m gwa gị ka ori si a-work ọ bụrọ na o nwe onye e dere ya etu a dee ebe ori na onye ori ori bụ mgbe ọbụla ị fụrụ something ọ dị gị ka ị were na free the mind abịa the uche abịa ka a sị ife ọbụla ọ dị gị kịta nna ee nna m ewere m fork otu a na ahụ mmadụ ihe na fork ahụ fork ahụ atụ egwu nna igwegadị fork ọ ya wụ ori so o nwere onye bu n'obi ọ bụrụ na fork ọ emeriri na something nke ga-epick your your your attention ihe pick your attention ọ emeriri ọ enweriri ọ meghọ na fork ọ mee ọ enweriri na so etu ọ bụ ị si zuo ori nke gị ori so onye ma pickpocket onye ji egbe ma ndị nke a ma ndị nke ọzọ ha ncha wụ ori ma ndị ji e, pen ezu ori ka ha ncha wụ you know so onye emezina holam holam sị jiri egwuo ndị ji ego o nwe offer unu ya na-enyenwu ndị ndị dị less privilege ga na-emerụ fa because na ama m ihe emechakwalụ ndị a dịkwa less privilege something emekwa gị something ama m na nke a dị na nke a bụzi hmm, hmm, akara aka gị ebe akara aka gị nke gị dịzi dozi o melọ gị eme na mma ọ bụrụ na ndị like gị ka ndị ihe a na-alikelọ gị at least na ọ dị etu a na ndị like gị nọ ebe a ndị na-alikelọ gị nọ ebe a ehe ị nọ na mma at least o nwego mgbe ndị achị adị ndị a nwee ike fụchara ya ma ohe pụtụ ebe ọ na-aka njọ bụ na o nwere ihe na-agba onwe dị nke nọ chaa chaa chaa ebe a ka ọ na-aka njọ ị nweghọ ndị like gị o nweghọ ndị na-alikelọ gị anything can happen na ihe mgbe ọ bụla a chọrọ iri gị erie gị mgbe ọ na-achọ iri gị erie gị so kama ị ya-eji 5000 dollars or anything ọbụla nke ọbụla ego na iso ya bụrụ ya ka ị na wee jee rie nri eserese m na-ewelụ ndị ego nye ofu street m nye pụta otu a na-eghelụ gị iri baba ụta ụtọ ụtọ ụtọ na ihu nna ya na-ama ihe niile nna ọkụkọ m nna m jidekwa ego m na-eme nkwụ nke a kaara m mma kama m mekwa mmemme ha na-aba sọrọ gị eri na na side iri mana imechala ụlọ ife anụ otu anụwa nwere ike nye ofu onye agụụ na-agụ nnọọ ọ fọ one minute ka o je zuo ori enye enyi na agụụ ajọka agụụ ajọka so video anyị taa wee bụrụ maka ndị Igbo biko nọyalịanụ biko nọyalịanụ anyị niile iche nji ọnọdụ a because anyị nwachi anyị nwa na nọ anọ ihe chọrọ nnata biko ngwanụ nọdụnụ ọfụma peace